Ди къуэш лъапӏэхэ, ди шыпхъу лъапӏэхэ, иджыри зэ сэлэм гуапэ фызох, ди Къегъэлакӏуэ ди Пащтыхь Хьиса Мэсихь и цӏэкӏэ. Иджыри фӏыщӏэ хуэсщӏыну сыхуей ди Тхьэм нобэ дыпсэу дыузыншэу дыкъызэригъэсам щхьэкӏэ, мы дунейм къыщекӏуэкӏ гузэвэгъуэшхуэхэм, узыфэ ӏейхэм дыщихъумэу. Тхьэм и Махуэ Лъапӏэм и унэм дыщыӏэну, Тхьэм фӏыщӏэ хуэтщӏыну, ауэдэ хуеиныгъэ, хуитыныгъэ диӏэу дыкъызэрыкӏуам щхьэкӏэ. Япэ дыдэрауэ, дызэрихабзэм хуэдэу Тхьэм и Псалъэм щыщ зы пычыгъуэ сыкъеджэну сыхуей. Зэчыр ебгъущӏанэ. Тхьэр ди хъумакӏуэщ, аращ абы и цӏэр. Псом я нэхъ лъаб я лъагэм и бгъафэм щыпсэу, лъэкӏыныгъэ псори зиӏэм и жьауэ щӏэтым, Зиусхьэным жреӏэ, Уэращ си хъумапӏэу си щхьэегъэзыпӏэр, Уэращ си Тхьэу сызыщыгугъыр. Къощэм и лъахъэм укъызэмылын узыфэ ӏейм абы ущихъумэнущ, и къабзийхэмкӏэ уихъумэнущ, абы и дамэ щӏагъхэми щхьэегъэзыпӏэ щыбгъуэтынущ. Тхьэр щыпкъэщ, мэӏум хуэдэу уихъумэнщ абы, Ущышынэнкъым жэщым и шынагъуэшхуэм, махуэм умыщӏэхэу къыптебэнэнухэм, кӏыфӏым къыщызыкӏухь узыфэ ӏейм, узу шэджагъуэм псори зышхым. Уи сэмэгурабгъумкӏэ миныр, уи ижьырабгъумкӏэ минипщӏыр щехуэхынщ, ауэ уэ благъэу къокӏуэлӏэнкъым. Уи нитӏкӏэ уплъэнщ, Тхьэм цӏыху бзаджэхэр зэригъэпшынэм уеплъынщ, сыту жыпӏэмэ уэ Зиусхьэныр щхьэегъэзыпӏэ зыхуэпщӏащ. Псом я нэхъ лъагэр хъумакӏуэу уэ къыхэпхащ. Бзаджагъэ зэи къохъулӏэнкъым, ери уи псэупӏэ благъэу къекӏуэлӏэнкъым, сыту жыпӏэмэ и мелыӏычхэм абы къахуищӏынущ унафэ. Уи гъуэгу псоми укъыщахъумэну, я ӏэхэмкӏэ уаӏэтынущ, мывэм уи лъакъуэмкӏэ ужьхэмыуэн щхьэкӏэ.

Амин. Тхьэр щхьэегъэзыпӏэ зыщӏахэр насыпыфӏэщ мы дунейм къапщту щытумэ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытумэ, гъащӏэм и купщӏэр щыщӏидзэри, зытеухуэжари Тхьэра. Тхьэр гъащӏэм хэмыту щытумэ, куэдрэ жыдоӏэ, гъащӏэм зыри купщӏэ иӏэкъым, смысл жыхуэтӏэр. Нобэ япэми дызэгурыӏуауэ сызытепсэлъыхьэну сызыхуейр псэра. Ди жагъуэ зэрыхъущи, нобэ мы дунейм миллиардиблым щӏигъум бессмертие души я фӏэщ мэхъу. Псэр лӏэкъым жари, ауэдэ учение яӏэ. Ди адыгэми ди жагъуэ мэхъури, ди адыгэри абы хеубыдэ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, япэщӏыкӏэ Къураныр къащта хъуащ ди адыгэми, абы ауэдэу итщ, абы ипэкӏэ къэкӏуам Итыр щажепӏэм де япэм къэкӏуа, къэкӏуар я фӏэщ мыхъуу, япэ я де къэсар ар я фӏэщ мэхъу. Абы теухуауэ зы иллюстрацэ цӏыкӏу жысӏын иджысту. Зы цӏыхубз гуэрым и къуэр пшынауэм де ишэ, Пшынэ еуэ схуегъасэ, жери. Мазэм сом мин къызэптынщ, жери жриӏати, сом миныр куэдщ, тӏэкӏу езыри еуэф, кхъа, нэхъ мащӏэ щӏы, жиӏати, нтӏэ сом минитӏ, жиӏэ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, езыр тӏэкӏу йоуэф, жиӏащ. Абыкӏэ жиӏэну зыхуейр сыт? Ар дауэдэу умыгъасэу щытми, езыбы ищӏэ тӏэкӏури хигъэхьэнур абы, хэуэу щӏидзэну. Ар щӏыжысӏэращи, дэ япэщӏыкӏэ ди адыгэм де, Тхьэм и Псалъэ мыращ жаӏэу къэсар Къурӏэнращи, а Къурӏэным имыт щыжыпӏэм де, хьэуэ, ар пэжкъым, жари къоув. Ауэ япэ къэсара яужь итыр зэбгъэпщэн хуейр? Япэ щыӏахэр зэӏащӏащ, жари ди жагъуэ мэхъу ар жаӏэу, ауэдэу жызыӏэхэм Тхьэр ягъэпудура сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ ипэкӏэ щыӏа уазхэми дытепсэлъыхьа Тхьэм сэ си псалъэм сэ сыкӏэлъоплъ зыри хэзгъэӏэбэкъым, жи. Ар абы кӏэлъымыплъу щытмэ, ар абы зэӏаригъащӏэу щытмэ, къемэт махуэм сэ хьэкум сыщӏэпщӏэну сыт си дей ар пэжу къэмысауэ щытмэ, девгъэгупсысыт? Пэжу си дей къэмысауэ щытмэ, зэрыпэжым хуэдэу къэмысам сэ укъызызэупщӏын щыӏэкъым абы щхьэкӏэ. Сэ хьэкум къыщӏыстепщӏыхьын щыӏэкъым, ар си де пэжу къэмысауэ щытмэ, аращи, ди жагъуэ зэрыхъущи, ар ауэдэу щытщ. Аращи, япэ дыдэрауэ а ӏуэхугъуэр зэхэкӏа хъун щхьэкӏэ, псэр здэщыӏэр, цӏыхур лӏа нэужькӏэ къыщыщӏыр, абыхэм ар зэхэгъэкӏа хъун щхьэкӏэ, ӏэдэм япэ дыдэ щӏым къыщыхищӏыкӏам, абдей къыщыщӏэддзэн хуей. Япэ дыдэу Тхьэм иригъэтха тхылъым, Бытие жыхуэтӏэм Абы Муса бегъымбарым щитхым де, Етӏуанэ псалъащхьэм и ебланэ усэм де щыжеӏэ, ӏэдэм щӏым къыхищӏыкӏри, псори, а физико-биологическэ жыхуэтӏэ ӏэпкълъэпкъыр, ӏэпкълъэпкъым хэлъын хуейуэ хъуар хэлъу ӏэдэм ищӏауэ щылъщ. Ауэ ӏэдэм иджыри псэукъым. И пэм ипщэри ӏэдэм псэ къыӏукӏащ, жи. Ас Адэм псэущхьэ хъуащ, жи, къэпсэуащ, жи. Иджы девгъэгупсысыт. Лъыри щӏэтщи ӏэпкълъэпкъым. ӏэпкълъэпкъым хэлъын хуей мы щӏым хэлъ элементхэм псори зы къэмынэу хэлъщ. ӏэпкълъэпкъым хэлъын хуейуэ хъуар хилъхьэри, итӏанэ щыдэпщаура. Дыхание жизни иритри, итӏанэ Адэм къэтэджри псэ къыӏукӏащ, жи. Иджы. Мыкӏэ дыкъэӏэбэу щытмэ тӏэкӏу, Левитым деж щетх моду ар. Псэущхьэмкӏэ ди адыгэхэм нэхъ къагурыӏуэну ар. Псэущхьэм хьэлэлым теухуауэ, хьэрэмым теухуауэ зыхэгъэкӏауэ щыжриӏам щыгъуэ, хьэлэл псэущхьэ щыфшхыным де я псэр хэту фымышх жери къажриӏау щыта. Я псэр хэвгъэкӏ итӏанэ фшхы жери. Итӏанэ моду жеӏэ, сыт хуэдэ ӏэпкълъэпкъми, сыт хуэдэ псэущхьэм и псэр И лъыращ жери жеӏэ. Душа всякого тела в крови, жи. Сыт хуэдэ псэущхьэм и псэр и лъыращ, жи. Ди адыгэм занщӏэу дыгурыӏуэну, адыгэм и мызакъуэу Кавказымкӏэ щыпсэуам сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, джэд фӏэбгъэжу щытми, мэл быукӏыу щытми, утеувау, упхауэ утет щхьэкӏэ Псэущхьэр лӏакъым. Щылӏэр дабыщыгъуэ? Фӏыбогъэжри, зиукӏыжу фӏэбгъэжа нэужьи лӏакъым, даже быутӏыпщым къижыхьыну. Зиукӏыжурэ зиукӏыжурэ лъыу щӏэта щӏэтыр щӏэжа нэужькӏэ итӏанэ лӏэурэ, и псэр хэту фымышхыу и псэр хэвгъэкӏ, жи. Псэкӏэ зэджэр. Лъыра. А лъыри, ӏэпкълъэпкъри псори зэрыӏыгъыу ищӏащ, ауэ Дыхание жизни жыхуэтӏэ мы хьэуа дызэрыбауэр къыздикӏыр тщӏэӏым, здэкӏуэжыр тщӏэӏым, ар Тхьэр къытепщэри, къыжьэдэпщэри, Адэм псэ къыӏукӏащи. Аращи, адэкӏэ доӏэбэри, Сулейман пащтыхьым дощӏэ, Тхьэм къигъэгугъат Даут и хьэтыркӏэ пхуэзымыщӏэн щыӏэкъым, сыт хуэдэ лъэӏукӏэ къызэлъэӏу жиӏати, Даут и ужькӏэ пащтыхь хъуаурати, мы народым, мы лъэпкъым кӏэ тэмэму мыхьэл зыхуей хуэзгъэзэн щхьэкӏэ, править сщӏын щхьэкӏэ акъыл фӏэкӏа зыри сыхуейкъым жери жиӏауэ щыта. ӏущагъэрэ акъылрэ фӏэкӏа зыри сыхуейкъым жиӏати, Тхьэм, афӏэкӏа укъыщызэмылъэӏуакӏэ, акъылымрэ ӏущагъэмрэ и закъуэкъым, Уэ нэ нэхъ къулей мы дунейм тетаӏым иджыри тетынукъым, жери абыи къулей беягъэшхуэ къритауэ щыта. Иджы Сулейман пащтыхьым уэ хуэдэ щыӏакъым щыжиӏакӏэ, абы иригъэтхахэм хэбдзын зыри зэрыхэмылъыр псори наӏуэу дыщытщ. Абы итхыр сыт? Щэрэ плӏыщӏрэ етхуанэ зэчырым дей щыжеӏэ моду. Еплӏанэ усэ. И духыр къыжьэдокӏри, жи, мы дызэрыбауэ, мы дызэрыбауэ цӏыхур зыгъэпсэур. Къыжьэдокӏри, щӏым хохьэж, жи, ӏэпкълъэпкъыр. А махуэм щыщӏэдзауэ и гупсысэ хъуар зэрыщыту мэкӏуэд, жи, ӏэпкълъэпкъым. Абыкӏэ жиӏэну зыхуейр сыт? Лӏам гупсысэ зэримыӏыжыр, лӏам зыри зыхэщӏыкӏ зэримыӏыжыр мыбыкӏэ жиӏэура? Аркӏэ ар Сулеймэн дыдэм етх моуэдэу, Ебгъуанэ псалъащхьэм етхуанэмрэ епщӏанэмрэ дыкъеджэн, иджыпсту Экклесиаст итхым. Сэ къэзгупсыса, уэ къэбгупсыса, мыбы зэрыхэмытыр мы ӏуэхугъуэм дыкъеджэура, Тхьэм и жьэм къыжьэдэкӏа дэтхэнэ зы псалъэ иджыпсту дыкъызэджэр? Етхуанэ усэм моуэдэу жеӏэ, псохэм ящӏэ зэрылӏэнур, Ауэ лӏахэм зыри ящӏэкъым. Икӏи абыхэм мы дунейм, мы Дыгъэм и лъабжьэм щекӏуэкӏхэм щыщ зыри щащӏэкъым, лъагъуныгъи яӏыжкъым, мылъагъуныгъи яӏыжкъым икӏи псори абы зыхэщӏыкӏыу яӏа хъуар кӏуэдащ, жи, икӏи зэи мы щӏым щӏэлъыхукӏэ абыхэм гупсысэ яӏэнукъым, жи. Жиӏэр сыт? Псохэм зэрылӏэныр ящӏэ, жи, ауэ Лӏахэм зыри ящӏэкъым, жи. Лӏам утеӏэбэрэ, е сэ сщӏэрэ, и тхьэкӏумэм укъекъум, е зы памцӏэ гуэр хэпӏуу щытмэ, ей, пщӏэр сыт, жиӏэу жиӏэнукъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, чувствэ зыгуэри иӏыжкъым абы. Ди жагъуэ зэрыхъущи, западымкӏэ къикӏа кинохэм тращӏыкӏыу дыдейхэри абы нэсащи, кино гуэрхэм даже фыщеплъхэм дей моуэдэу фрихьэлӏэнкӏэри хъуну. Машинэ дахэ зыгуэрым къищэхуауэ щытмэ, е, сэ сщӏэрэ, унэ дахэ къищэхуауэ щытмэ, Сыту ӏей мыгъуи имылъэгъуарат-а ди бабушкэм е уи анэм. Иджыпсту уафэм къоплъыхри, мэгуфӏэ уэ машинэ дахэр зэрыпщэхуам щхьэкӏэ е мебель дахэр зэрыпщэхуам щхьэкӏэ, унэ дахэр зэрыпщэхуам щхьэкӏэ жари жаӏэ. Иджы абы фӏы гуэр илъагъуу щытмэ мэгуфӏэ, жи, ауэ нтӏэ къызыщыгъэхъут, е насиловать ящӏу абы и пхъур, е издеваться ящӏу, яукӏыу и внукыр илъагъуу щытмэ Ар сыту примеру къамыхьрэ, щапхъэу къамыхьрэ? Жэнэтым щыӏэу сощӏ абы и бабушкэ жыхуиӏэр абы, е и анэр щыӏэуи сощӏри, мэгуфӏэ жи машинэ дахэ къыщищэхуам де, ауэ а жэнэтым щыӏэм и внукым страдать ищӏу, е внучкэр ауэдэу щилъагъум де, ар жэнэт хъужрэ, ауэдэ жэнэт щыӏэ? Хьэмэрэ абы укъиплъыкӏыу мыбы укъэплъэн щхьэкӏэ Псэм нэ иӏэн хуейкъэ. Лӏам и гъусэу нэр щӏалъхьэрэ, щӏым хэкӏуэдэжрэ, хьэмэ жьым и гъусэу нэр уафэм дэкӏуейрэ? Физическэ телэм и гъусэу нэр къанэкъэ, ӏэпкълъэпкъым и гъусэу. Хьэмэрэ абы зыгуэр зыхихын щхьэкӏэ тхьэкӏумэ и гъусэн хуейкъэ псэм? Мы жьы дызэрыбауэм Мы къыдждоджэри, последний выдохыр цӏыхум ищӏа нэужькӏэ, и псэ хэкӏа нэужькӏэ, мыр нетӏэ жытӏащи къыздикӏри здэкӏуэжри тщӏэкъым. Мыр уафэм дэкӏуеижри. Абы тхьэкӏумэр и гъусэу дэкӏуейрэ? Тхьэкӏумэр ӏэпкълъэпкъым и гъусэу къонэ. Хьэмэрэ гупсысэ абы иӏэн щхьэкӏэ акъыл и гъусэн хуейӏэ псэм? Дыхание жизним акъыл и гъусэу дэкӏуейрэ? Акъылри цӏыхум и гъусэу ӏэпкълъэпкъым и гъусэу щӏалъхьэӏэ? Абы зыхэщӏыкӏи а мис игисту дыкъеджа. Гупсыси, лъагъуныгъи, сэ сщӏэрэ, плъагъу мыхъуи зэи ауэдэ иӏэжкъым абы. Акӏэ дыӏэбэнщи, щэрэ епщыкӏущанэ зэчырым зы усэ дыкъеджэн игисту. Тӏощӏрэ етхуанэ усэ. Лӏахэраӏым Тхьэм фӏыщӏэ хуэзыщӏыр, икӏи хьэдрыхэ кӏуахэраӏым Тхьэр зыгъэлъапӏэр, жи. Зы лӏа мы дунейм тету и гъащӏэм флъэгъуа лӏа?

Ебланэ усэ. Щӏым хэкӏащи, жи, ӏэпкълъэпкъыр. Ар щӏым хохьэж, жи, абы и пэм щыгъуэ зэрыщытам хуэдэу мэхъуж, жи. Егупсысыт, И пэм щыгъуэ Адам къызыхищӏыкӏа щӏыр, Адам имыщӏ щӏыкӏэ щӏыу щытаӏэ, Адам малӏэри, Адам лӏа нэужькӏэ щӏы хъужа? Цӏыхур лӏа нэужькӏэ нобэ щӏы, щӏым хэщӏыкӏащи, щӏым ефтыж щӏыжиӏэр ара? Жиӏэр сыт? Псэ уэзмыт щӏыкӏэ жи щӏым укъыхэсщӏыкӏащи, щӏым хохьэжри, щӏы мэхъуж жи цӏыхур. Щӏы хъужам зыхэщӏыкӏ иӏэ? Мы щӏыр къэпсалъэу зыгуэр жиӏифыну? Ара Тхьэм и Псалъэм жиӏэр? Ӏэюб жиӏэр сыт? Мис иджыпсту еджэн духа къудей Ӏэюб и тхылъым. Тӏощӏрэ ебланэ усэм? Псалъащхьэм ещанэ усэм дей мис мыпхуэдэу жеӏэ. Тхьэм и духыр спкърытыхункӏэ, сыбэуэхункӏэ Си пэм а Тхьэм и жьыр сызэрыбауэр итыхункӏэ сыпсэунуращ, жи. Иджы апщӏондэхукӏэщ, жи, Тхьэм фӏыщӏэ зэрыхуэсщӏынур. Ар сиӏэхункӏэ псэ схэтынуращ, жи. Ар ущымыӏэжым дей, цӏыхум и псэр хэкӏаура? И псэ хэкӏа жыхуэтӏэм абы акъыл и гъусэкъым, разум иӏэжкъым абы. Ди жагъуэ зэрыхъущи, ди адыгэхэм ну цӏыхубзэр ауэдэу кхъэм кӏуэкъым, ауэ кхъэм кӏуа нэужькӏэ, псори зыфӏэкӏа нэужькӏэ, щӏалъхьа нэужькӏэ, ефэндыр къэуври, Сыт хуэдэ дин пӏыгъа? Хэт и ӏумэтым ущӏэта? жери, ауэдэ упщӏар къуэтыну сароид къэкӏуэнущ иджыпсту, жи.

Хэт и дин пӏыгъар жыӏэу щытмэ, ам мос модэ динра сӏыгъар жыӏи, ауэдэурэ жыӏэ, жери, жыӏэкӏэ пэжыр Алыхьым и жьэм дилъхьэ, жыӏэкӏэ пэжыр Алыхьым и жьэм дилъхьэ жаӏэу щэ жаӏэж. Иджы девгъэгупсысыт, цӏыхур щыпсэум де щыпхуегъэсэнур, зыгуэрым щыпхуегъэджэнур хьэмэ лӏа нэужьыкӏэ, лӏа игъащӏэм ирагъаджэу зыхэфха, хьэмэ ягъасэу зыхэфха? Хьэмэрэ ар пэжуи сощӏэ, уэ абы жаӏэр, а учение пэжуи сощӏри, сызэрыщы, сызэрыщытар абы имыщӏэу щытмэ, сызэрыщымытар жесӏэн? Сыкъызэралъхурэ нэмэзлыкъым сыкъытемыкӏау, сыкъызэралъхурэ къэзлэжьа зэрыщыту тхьэмыщкӏэхэм естау, псори схужыӏэнущ ауэдэу, сэ сызэрыщытар ищӏэкъэ абы. Сэ сыдей къигъакӏуэу Мункиррэ Сенкиррэ къыщӏызигъэупщӏын хуейр сыт абы, мелыӏычитӏыр, сэ сызэрыщытар ищӏэкъэ абы. Узэупщӏыфынур жэуап къызыпыпхыфыну псэ зыӏут цӏыху здравомыслящэра? Акӏэ доӏэбэри, уже Зэгурыӏуэныгъэщӏэм Павел хуитхау дыкъеджэн иджыпсту зы усэ. Еханэ псалъащхьэм епщыкӏутхуанэмрэ епщыкӏуханэмрэ игъуэр къыщыскӏэ, Тхьэм а махуэр къигъэлъэгъуэнущ. Щӏыхьышхуэрэ лъэкӏыныгъэшхуэрэ зиӏэ Тхьэ закъуэр пащтыхьым и Пащтыхьыжщ, Зиусхьэным и Зиусхьэныжщ. Езы Тхьэ закъуэр аращ мылӏэжынур икӏи лӏэныгъэр зэмыкӏуалӏэр, узэмыкӏуэлӏэфынуи нэхум хэтыр аращ. Цӏыхухэм ящыщ гуэрми ар и нэкӏэ зыми илъэгъуакъым икӏи илъэгъун лъэкӏынукъым. Щӏыхьышхуэри, мыкӏуэдыжын лъэкӏыныгъэшхуэри зейр Тхьэращ. Амин. Иджы цӏыхур лӏа нэужькӏэ и псэр псэуу къану щытмэ, Тхьэм жиӏэр пцӏыура абы, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, Сэ зыращ, жи, лӏэныгъэм къимыщтэр, един бессмертие, жи, зиӏэр а зыращ, жи. Цӏыхум бессмертие ар пхуепхынукъым абы, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, мыкӏэ доӏэбэри жиӏэр сыт? Псэ гуэныхьыщӏэр лӏэн хуейщ, жи, душа согрешающая да умрёт, жи. Гуэныхь зыщӏэ псэр лӏэнущ, жи, именно душа жери. Абы нэмыщӏкӏэ тысяча шестьдесят минрэ хыщӏрэ душа псалъэр Библием къыщокӏуэри, зы щӏыпӏэ деи, Бессмертный жыӏэу пыткъым. Хьэмэрэ Лазар Исус къигъэхъужащтэри уаз кӏуахэм щыгъуэ жытӏауэ щыта? Махуиплӏ дэкӏа. Зэрыжаӏащи, хьэдрыхэкӏэ маху, хьэдрыхэ махуиплӏкӏэ щыӏауэ къигъэхъужауэра? Девгъэгупсысыт, Лазар Исус къигъэхъужа нэужькӏэ абы иужькӏэ псэужащ-а? Зыкъомрэ, жьы хъуу лӏэжыхукӏэ. Иджы абы хьэдрыхэ здэкӏуам гисту щыӏахэм зэрыжаӏэжым ещхьу, клиническэ смерть зыпӏам хэтам, Модэ тлъэгъуа моду тлъэгъуа, ии, псори туннель гуэрым икӏауэ жаӏэ. А махуиплӏкӏэ хьэдрыхэ щыӏам, абы и дахагъымрэ абы и нэхуагъымрэ абы и гуапагъымрэ дауэдэ тхылът абы хуэтхыжынур егупсыс, девгъэгупсысыт Лазар. Ауэ зыри жиӏэм абы. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, бгъуэнщӏагъым щӏэлъаурэ а махуиплӏми ар зэрыбауэ жьыр хэкӏауэращ абахъумэ, ар зы щӏыпӏэ кӏуэу щытам, жэнэт е жыхьэрмэм кӏуэу щытамэ, зыгуэр итхыжынтэкъэ абы тхылъ. Псонэ нэхъыбэ тхылъ зытхыныр арат, нэхъыфӏуи нэхъ дахэуи игъэщӏэрэщӏауэ. Итӏанэ моду жаӏэ. Абы хэт кӏуар, ар хэт зылъэгъуар? Ар плъэгъуауэ щытмэ, ар фӏэщхъуныгъэ хъужкъым. Умылъэгъуауэ уи фӏэщ хъура фӏэщхъуныгъэкӏэ зэджэр, а плъагъур фӏэщхъуныгъэкъым, ар реальнэщ, ар фактщ. Тхьэм къыджиӏащ зэрыщытын хуейр, зэрыхъун хуейр мыра-мыра жери икӏи ди фӏэщ хъуращ ахъумэ, абы щыӏар хэт? Ауэ къапщту щытмэ, щыӏаи къэзыгъэзэжаи Лазар мис гисту дытопсэлъыхь, абы нэмыщӏкӏэ Исуси лӏа къэхъужа абыи топсэлъыхь, ар щыӏащ, ауэ Зыри жаӏэм, абыхэм сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, жэнэтым щыӏауэ, хьэмэрэ жыхьэрмэм щыӏауэ. Иджы ауэдэу псэр щӏыпӏэ кӏуэу щытмэ, псалъэм папщӏэ цӏыхур ӏейуэ тета, жыхьэрмэм кӏуа. А псэр къаплъу къилъагъуу щытмэ, дунейм щекӏуэкӏыу щилъагъуу щытмэ, Ей, си щӏалэ, сэ муэду сыпсэуащи, жыхьэрмэм сагъэкӏуа, уэ муэду умыпсэу жыӏэу игъэсэнутэкъэ, зыгуэр къыжриӏэнутэкъэ, игъэущиинутэкъэ абы? Ауэдэ зыхэфха игъащӏэм щыӏэкъым, ауэдэ. Хьэмэрэ сэ жэнэтым сыщӏэкӏуар модэу сыпсэуауэращи, фэри жэнэтым фыкӏуэну фыхуейм модэу фыпсэу жиӏэнти къажриӏэжынтэкъэ? Ауэдэ щыӏэкъым, ауэдэ зыхэтххэм. Щыӏэщ дэ Иблис и лэжьакӏуэу телӏыкӏ хуэдэу, зыгуахэм епсалъэ хуэдэу зыгуаха щыӏэщ. Итӏанэ Данил итхыжа и тхылъым дыкъеджэну сыхуейт зы усэ. А махуэм жеуэ щӏым хэлъ ӏэджи къэушыжыну ащ, жи. И ныкъуэхэр мыкӏуэдыжын гъащӏэ яӏэн щхьэкӏэ, жи адрейхэм. Сыт жиӏэр? Тхьэм игъэсын щхьэкӏэ, на вечное поругание. Иджы, например, къапщтэу щытмэ, щапхъэ къэтхьынщи, псэр зы щӏыпӏэ къэнауэ щыӏэу щытмэ, къемэт махуэ щӏыщыӏэжыр сыт? А псэр къэнауэ зы щӏыпӏэ щыӏэу щытмэ, А псэр жэнэтым кӏуей щыгъэтынчыж, гъакӏуи занщӏэу щыгъэтынчыж, е, е жыхьэрмэм гъакӏуэ иджысту ауэдэу щыӏэу щытмэ, ауэ къемэт махуэ щӏыщыӏэнур мыбы къигъэхъужынущ, жи. И ныкъуэхэр игъэсын щхьэкӏэ, и ныкъуэхэр мыкӏуэдыжын гъащӏэ яритын щхьэкӏэ. Акӏэ доӏэбэри, Инджылым Иуан Апостол Исус и гъусэу щытам итхыр сыт? Етхуанэ псалъащхьэ. Иджыри зэ жызоӏэри дэ къэдгупсыса зыри иткъым мыбы. Тӏощӏрэ еянэ, тӏощӏрэ ебгъуанэ усэхэм зы модэу щыжаӏэ. Фымыгъэщӏагъуэ жи,

Къигъэтэджыжынущ, жи, гъащӏэ яритын щхьэкӏэ. Тхьэм гъащӏэ итыр мыкӏуэдыжын гъащӏэ сыт щыгъуи. Цӏыхум къритауэ щыта, ауэ цӏыхум фӏэкӏуэдауэ щыта Тхьэм и хабзэм щӏэкӏа нэужькӏэ. Акӏэ жиӏэр сыт? Ауэ ӏей зылэжьахэм жи. Хьэкум ятрищӏыхьынущ, жи. Хьэкум зытращӏыхьыр хэт? Фӏы зыщӏам хьэкум тращӏыхькъым зэи. ӏей зылэжьара а хьэкум зытращӏыхьыр? Аращи зыхэкӏауэ жеӏэ мыбдей. Акӏэ доӏэбэри. Жиӏэр сыт? А Иуан дыдэ етх епщыкӏуплӏанэ псалъащхьэм де ещанэ усэм. Сокӏуэ щӏыпӏэ фхуэзгъэхьэзырыну. Щӏыпӏэ фхуэзгъэхьэзыра нэужькӏэ къэзгъэзэжынурэ Фэри фыкъэсщтэжынурэ фысшэнущ, жи, сэ сыздэщыӏэм фэри фыщыӏэн щхьэкӏэ. Псэхэр абы екӏуэлӏэжу, псэхэр абы къыщызэтеувыӏэу щытмэ, ар къыщӏэкӏуэжынури сыт, къищтэжынури хэт? Уже щыӏэщи, я гъусэу ирепсэу и зэфӏэкӏакъэ. Ара мыбдей псалъэм зэритыр. Итӏанэ Зы модэ зы ӏуэхугъуэ гуэр вжесӏэжын. Иныкъуэхэм зыхахащӏэ зы лӏыжь гуэр мы городым сыщыдэсым щыгъуэ си гъунэгъуу щытасэ. Быни сыти зыри иӏэтэкъым абы, и костный мозгыр рак хъури, Советский Союз зэманрат ари, Советский Союз псом, ауэдиз республикэм, Нэмыцэм къикӏи путевкитӏ дгъэкӏуауэ щытат абы щыгъуэм. Ауэдэ узыр ягъэхъужын хуейуи, зыр Сырбы лъэныкъуэмкӏэ зы путевкэр кӏуащ, зыр мы Къэбэрдеймкӏэ къакӏуэу. Северный Кавказым къакӏуэ, Къэбэрдейм къакӏуэр, Урванск районым къакӏуэри, ди къуажэ Псыгуэнсум щыщ лӏы цӏыкӏум къылъыса ар, СУ тринадцатым щылэжьу. Ауэдэ ӏэджи ист мы Советский Союзым абы щыгъуэм ауэ И насып техуа. Кӏуэри ягъэхъужауэ щыта, ауэ зэи бын уиӏэнукъым жари къыжраӏауэ щыта. Быни сыти иӏэтэкъым. Лӏа нэужькӏэ благъэ зырири къыщыщыщӏа, лӏэхукӏэ сщӏакъым дажи благъэ иӏэу. И унэ тӏэкӏум щхьэкӏэ благъэри къыкъуэкӏауэрат, ягуэшыжын щхьэкӏэ ахъумэ, щыпсэум щыгъуэ зыри къакӏуакъым. Иджы а тхьэмыщкӏэр уже и гъащӏэ щынэсым щыгъуэ и зэхэзекӏуэхэр слъагъутэкъым. Арати, сыкӏуэри

Си ныбжьэгъу щӏалэ гуэрым де сыкӏуэри, жэщым одиннадцатхэм де къэзгъэзэжауэ сыкъакӏуэжрэ пэт, сеплъри и уэздыгъэр къаблэт. И куэбжэри тӏэкӏу ӏухауэ щытт моуэду куэбжэдз калиткэ цӏыкӏур. Арати, уей мыбы моуэдэ имыхабзэ, сыту пӏэрэ зэри, хьэ цӏыкӏу гуэр епхат абдеи, моуэ гъуэншэдж лъапэр печ щыпӏущӏэ, моуэ бгъукӏэ удыхьу мыду Къэс-къэмыс хуэдэу мызэ-уэдэу сыдыхьа хьэм зилӏэжу, банурэ. Сыщӏыхьэри, и нитӏыр плъыжьыбзэ хъуауэ лӏыжь цӏыкӏур пӏэм и курыкупсэм исщ. Иджысту а хуэдизу зичэтхъэжу банэ хьэр щхьэ нетӏэ мыбэнарэ жиӏэ. Сыт къэхъуар жысӏати, моуэ къэтӏысэх, жери. Джы адэкӏэ и къуэшу, ауэ анэкӏэ зырызу, къуэшитӏ иӏт абы. А тӏур иджысту щӏэкӏыжа къудейуэращ жиӏэ мыбы. Иджы Псыгуэнсу кхъэм щӏэлъкӏэ, а ди къуажэт ар. Арати, Къыщыдыхьэми, къыщыщӏыхьами, щыщӏэкӏыжами, хьэр бэнакъым, жиӏэ. Уэ ущыщӏыхьэм щыгъуэ зызыфыщӏыжа хьэр щхьэ мыбэнарэ, жиӏэ. Итӏанэ жиӏэ, Сыт сымыщӏэми я нэр къысхуэлъэгъуакъым, жиӏэ, ауэ я теплъэкӏи арат, жиӏэ. Дажи а зэманым щыгъуэ зэрызэхуапэу щытам хуэдэ щыгъын ящыгът, ауэдизкӏэ правдоподобнэу псори ищӏат Иблиси. Арати, иджы самэ нэхъ нэхъыщхьэ дыдэр сыт? Къыщӏэкӏуауэ жыхуаӏар сыт? Джэмихьэзэ жесӏати, Цӏыхуфӏщ, Гъащӏэ тэмэм иӏэщ Ричард, ауэ, кхъа, абы жиӏэм уемыдаӏуэ, жаӏэт, жи. Абы жиӏэм дауэ сызэремыдэӏуэнур, хэт жиӏэр атӏэ сызэдэӏуэнур? Абы жиӏэм пэж зэрыщыту жиӏэр, абы жиӏэм хэбдзын хэлъ, зэти, ну уемыдаӏуэ уэ, жаӏэт, жи. Джы щӏыжысӏэращи, мы дунейм нобэ бэнэныгъэ ин щокӏуэкӏ ӏеймрэ фӏымрэ теухуауэ. Иблис нэхъ цӏыху нэхъыбэ игъэкӏуэдыну хуейщи, сэр ауэду уи дей нэкӏуэфыну укъигъэпцӏэн щхьэкӏэ? Уэр ауэду си дей укъигъэкӏуэфыну? Тхьэм и псалъэр умыщӏэу щытмэ, укъигъэпцӏэнущи, нобэ Тхьэм щӏыжиӏэр ара, Си псалъэм фыкъеджэ, Си псалъэр, иджыри зэ зоӏэ, отвесщи, отвесым захуэри къуаншэри уегъэлъагъу блынджабэр. Аращи, мыбы укъеджэу щытмэ, мыбы урипсэуэу щытмэ, шейтӏаным ухуэгъэпцӏэнукъым. Нобэ процент бгъущӏым жаӏа, зыхаха жаӏыжуращ, ахъумэ езыхэм я акъылымкӏэ нэджыса, нэплъыса жаӏыжкъым. Иджыри зы усэ скъеджэжыну сыхуей Откровение, иужь дыдэ псалъэу, тхылъу итра. Япэ псалъащхьэм епщыкӏуиянэм мыуэду жеӏэ. Сыпсэущ, сылӏауэ сыщытащ. Иджы сыпсэущ, зэи сылӏэнукъым. Амин. Иджы жыхьэрмэми жэнэтми я ӏункӏыбзэ сӏыгъщ, жи Исус щымызызыӏэ. Иджы нетӏэ щыщӏэддзэми щыгъуи жытӏа, Къурӏэным Исус ямыукӏау итщ, къащыхъуауращ ар жери. Абы ипэкӏэ къэкӏуа тхылъхьэм псоми яукӏау итщ. ямыукӏыкӏи даже къызэт щыӏэ бегъымбархэм зэраукӏыну щытахэри. Джащ зэращи, япэм щыгъуэ къэкӏуахьэм иужьым жаӏар темыхуэу щытмэ, пэжыр дэра? Япэ щыӏара зэбгъэпщэн хуейр? Япэ, итӏанэ, япэм щыгъуэ И модэ унафэ иӏати, иджысту модэ унафэ ищӏащи. Конституцэр пхъуэж хъуну, Уголовный кодексыр пхъуэж хъунущ, ауэ Тхьэм дыгъуаси, ноби, игъащӏэ псокӏи, сэ зысхъуэжкъым, жи. Дыгъуасэ хужь жиӏауэ нобэ фӏыцӏэ зыӏэ Тхьэ сыхуейкъым сэ. Ар цӏыхукъым, ауэдэ Тхьэ диӏэкъым дэ. Тхьэм хужь жиӏауэ щытмэ дыгъуасэ, Къемэт махуэр къэсыхункӏэ хужьу щытыну. Мы щӏалэ гуэрым сепсэлъати, ауэду къызжиӏати, тӏэкӏу ущоуэ, зауэ. Тхьэр абсолютщ. Тхьэр совершеннэ, то есть нэгъэсауэ щытщ Тхьэр. Арати, ар ауэдэу жысӏати, нтӏэ жи ар ауэдэу щыщыткӏэ, Тхьэр абсолюту щытмэ, совершеннэу щыту щытмэ, и пэм щыщӏэдзауэ. Псори совершеннэ щыӏэкъым. Мыдей сыщыщыуау щытащи, и пэм щыгъуэ. Иджысту щысхъуэжынщ мыдей, мыдей губзыгъэ сыщыхъуащ, ауэдэ щыӏэкъым. Аращи, нобэ иджыри зэ Тхьэм дыкъреджэ. Къемэт махуэр щӏыщыӏэнур лӏахьэр къигъэтэджыжынура зыхидзыну? Къегъэлакӏуэ, иджыри жызоӏэ, къегъэлакӏуэ уимыӏэу щытмэ укъелынукъым. Сыт хуэдэ дини къащти фэрз гуэр зыгъэзащӏэм щӏигъэзащӏэр къемэт махуэм сыкъеларэт жиӏэуращи, укъелын щхьэ къегъэлакӏуэ уиӏэн хуей, си къуэш, си шыпхъу. Аращи, Тхьэм и нэфӏ. Куэду псоми къытщыхуэ, дэ ди акъылкӏэ, нэгъуэщӏым и акъыл мыхъуу, нэджысын, нэплъысын, Тхьэм и Псалъэм, пэжыр къэзыщӏэн, ирипсэун цӏыху Тхьэм къитхыщӏыкӏ. Къызэрытщыгугъым хуэдэу, ди Тхьэм Тхьэм дыкъыхущӏигъэкӏ. Амин.